balima maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ jaje jara ni dɔw ko black lion dɔw fɛnɛ ko king jack ka bɔ tungaranke tv sanfɛ n balimaw bi an bɛ yan nɔ tuguni ka se ka kuma aw ye ka se ka masala aw ye nka yanni an ka kuma daminɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na ka ala fo ala mun ye bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ye ala ka hɛrɛ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wa ka tila ka dɛmɛ ɲini aw fɛ aw mun bɛ yan bi aw mun dalen don ne la bi aw ka se k'an ka videow partager ka se ka an ka chaîne youtube ka taa abonné ani an ka page facebook ani an ka tiktok bɛɛ lajɛlen na sabula tungaranke tv sigilen don aw de kama tungaranke tv sigilen don gɛlɛya mun bɛ an faso la ka se ka o de bɔ yen nɔ o tɛ se ka kɛ e kɔ o tɛ se ka kɛ ne kɔ o yɔrɔ la an bɛ dɛmɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ n balimaw bi an sigikunya ye jumɛn de an sigira mun de kama bi wa an bɛna mun de fɔ bi mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka nka bi an sigilen don ka kuma an balimaw fɛ minnu n'olu sigilen bɛ aventure la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ni den bɛ min bolo sabula tiɲɛni dɔ bɛ ka kɛ an fɛ an balimaw kunna an n'an balimaw an bɛ ka tunu ɲɔgɔn na an balimaw siyaw bɛ ka tunu mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ hakili tɛ k'a ye ne yɛrɛ ka kuma fɔlen na ni ne ka hakili la ne b'a fɔ o mɔgɔw ma ko Génération perdue génération perdue o ye jumɛn de ye bi kuma bɛ génération perdue de kan mais génération perdue mun na mun y'a to n y'a fɔ ko génération perdue et puis mun na o kɛra génération perdue ye et puis an bɛ se ka mun de kɛ k'a falen n balimaw an balima caman de bɛ yen bi u bɔra u faso la ka taa nafolo ɲini yɔrɔ la Europe kɔnɔ Amérique kɔnɔ Asie kɔnɔ ani continent tɔw bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ bɛ farafinna yɔrɔ wɛrɛw la olu balimaw a caman ye den sɔrɔ musow furu ka den sɔrɔ denw u tɛ faso dɔn u masaw ma faso yira denw na fasolamɔgɔw bɛ kan mun fɔ denw t'o kan dɔn fasolamɔgɔw bɛ hakilila mun na u ka bɛ gɛlɛya mun na denw t'a dɔn wa denw tɛ faso dɔn o balimaw caman bɛ yen u bɛ kɔrɔ ka sa k'a sɔrɔ u denw ni fasolamɔgɔw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'olu sara don mun na o y'olu siya bannen ye u faso la sabula fasolamɔgɔw t'a dɔn olu bɛ olu denw u tɛ fɛn dɔn u kan denw tɛ fɛn dɔn fasolamɔgɔw kan u si hin- tɛ ɲɔgɔn dɔn wa yango k'u ka hinɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n balimaw wa nin denw caman bɛ yen bi n'i ye n bila nin kuma la parce que n bɛ nin fɛn cɛ la n b'a dɔn fɛn mun bɛ yen bi farafinna n'i y'i sigi k'a lajɛ farafinna bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi tɔɔrɔ mun bɛ farafinna kan foyi tɛ se k'a bɔ ni kalan tɛ an balimaw ne bɛ yɔrɔ mun na ne bɛ n sigi ka an balima farafin mun nana tunga la mali dɔrɔn tɛ afiriki yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a denw lajɛ ekɔliw la ani fɛnw na c'est à dire dɔnniya connaissance mun b'u la u bɛ tagabolo mun kan connaissance b'u la maa n yɛrɛ b'a ye farafinna mago bɛ nin denmisɛnninw ka dɔnniya la bi wa u masaw bɔra farafinna de nka u tɛ se ka farafinna dɛmɛ parce que farafinna u tɛ fɛn dɔn a la u tɛ fɛn dɔn an faso la gɛlɛya min bɛ yen u t'a dɔn u balimaw minnu u bɔra siya mun na olu bɛ tɔɔrɔ mun na u t'a dɔn u t'u faso dɔn u tɛ faso kan mɛn u tɛ faso tagabolo dɔn u ka dɔnniya hali bi a tɛ se ka mago ɲɛ farafinna ye mun y'o kɛ parce que u tununa de u tununa u bɛ yɔrɔ mun na a b'u kɔnɔ k'u ye yen mɔgɔ ye mais maliyɛn tɛ kɛ français ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ don maliyɛn denw kun na hali faransi polisiw fɛ i tɛ français i ye nin mɔgɔ de ye i- ou bien i tɛ ma je sais pas dire maliyɛn yɛrɛ africain a fɔ i tɛ tubabu ye i ye farafin de ye i bɔra farafinna de a bɛ tan o fɛn ninnu bɛ don bɛɛ kun na an ka bɔ o la ameriki pareil bon den ninnu u tununnen don u tɛ se ka kɛ tubabu ye u tɛ se ka kɛ yen mɔgɔ ye wa u tɛ farafinna fɛnɛ dɔn u tɛ se ka kɛ farafinna fɛnɛ c'est à dire u tɛ yan fɛ u tɛ yan fɛ ils ont perdu u bɛ milieu la balima o yɔrɔ la n bɛ kuma ka taa aw de ma aw den masaw minnu bɛ den sɔrɔ k'aw to nin yɔrɔw la sabula aw kan k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ n'i taara tunga la tungala taga ye qualité caman ye i bɛ nafolo sɔrɔ ou bien i bɛ hakili sɔrɔ i ma nafolo sɔrɔ i ye den sɔrɔ tunga la e den bɛ se ka nafolo sɔrɔ mais e bɛ se ka mun kɛ ka se k'i denw k'u n'i balimaw connecter ɲɔgɔn na hali e salen kɔfɛ e siya kana se ka tunu i faso la balimaw ni n y'a fɔ k'an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ kɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn u tɛ k'a miiri n bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn u tɛ k'a jateminɛ n bɛ ka kuma min fɔ e bi se ka k'i ye i ka fɛn bɛɛ kɛ faransi i ka fɛn bɛɛ kɛ ameriki i ka fɛn bɛɛ kɛ azi kɔnɔna na i ka fɛn bɛɛ kɛ australie ni yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna na I ye den sɔrɔ ka muso sɔrɔ mais i tɛ se ka kɛ o ye i denw tɛ se ka kɛ dɔ ye i denw i faso yir'u la hali ni e sara don min na i den ni balimaw bɛ to ɲɔgɔn na mais n balimakɛ e bɛ ka ne lamɛn sisan nɔ a bil'i kun na ko n'i m'i den n'i balimaw connecter ɲɔgɔn na n'i sara don min na i siya tununa n'i sara don min i ka ko banna sabula i denw t'i faso dɔn i denw tɛ se ka mako ɲɛ fasolamɔgɔw ye wa i fasolamɔgɔw t'i denw yɔrɔ dɔn u tɛ se ka u yɔrɔ sɔrɔ u sɔrɔ balimaw nin denw caman de bɛ yen bi tunga ɲɛfɛ an balimaw denw u tununnen don mais hakilitan tɛ se k'a faamu n'i ko ko c'est des générations perdues u b'a miiri i ye ka kuma jugu de fɔ mais kuma jugu tɛ pas sabula u tɛ ni yan fɛ u tɛ ni yan fɛ u bɛ milieu de la u t'a dɔn u bɛ mun kɛ c'est à dire hali u ka vie hadamadenya tagabolo u tɛ kalan nin si la u t'a si lajɛlen dɔn mais nin si tɛ se ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ kɔ fo an ka sigi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ kɛwale bɛ se ka na ni mun ye a bɛ se ka mun ɲɛ a bɛ se ka mun tiɲɛ n bɛ se ka mun kɛ walasa n bɛ ka siran fɛn mun ɲɛ ou bien hali ni ma nana ma fɛn sɔrɔ mais n ye den sɔrɔ n den ni n balimaw ka se ka connecter ɲɔgɔn na mais ni e sara don mun na e ye nafolo nafolo ye fu de balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an bɛ nafolo ɲini nafolo b'an mago ɲɛ k'an faso jɔ yɛ mais nafolo ye fu de fana n'i sara ka den t'i bolo mais i den t'i faso dɔn i den t'i fasolamɔgɔw dɔn i den t'i faso kan mɛn i den tɛ connection foyi tɛ yen a bil'i kun na i nana fu ka taa fu i ye so mun jɔ fu de don mɔgɔ si ni nafolo tɛ taa i ka so jɔlen fu de don i ka nafolo mun i sara ka mun to yen fu de don o yɔrɔ la an b'a fɔ an balima ye halisa u ka sigi ka miiri n'an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an bɛ muso furu tunga fɛ ka den sɔrɔ tunga fɛ ou bien an ye muso furu faso la k'aw ta n'a ka na ni tunga fɛ mais an denw an bɛna mun de kɛ walasa k'an denw connecter an balimaw la an bɛna mun de kɛ k'an denw ka faso yira u la walasa hali don dɔ la an denw bɛ se ka faso dɛmɛ n'i y'a lajɛ hali kalanbaliya ni fɛn mun Mɛ nin denw bɛ ka sɔrɔ jamana min kɔnɔ c'est des pays développés kalan ɲɛnama bɛ yen diplôme ɲɛnama bɛ denw bolo mɛ u tɛ se ka faso dɛmɛ balima a mɔnɛ ka bon n bɛ ka kuma parce que ɲɛ b'a la n b'a cɛla de n b'a dɔn n bɛ ka kuma fɛn min kan il est temps an bɛɛ lajɛlen ka sigi an ka miiri kosɛbɛ an bɛ kuma an bɛ bɛɛ bilasira an bɛ dɔ fɔ bɛɛ ye mɛ bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn ko an tɛ yan ka mɔgɔ si lagosi an tɛ yan nɔ ka dɔ fɔ mɔgɔ si ma mɛ an bɛ yan k'a yira mɔgɔw la erɛri minnu b'an ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na an bɛ ka erɛri minnu kɛ ni an yɛrɛ tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn kɛ mɛ a bɛ ka magosa lase an ka diɲɛnatigɛ ma an bɛ yan ka kuma olu de kan walasa ala ka mɔgɔ ɲuman minnu bɛ se ka message lamɛn k'a faamuya olu fɛ a bɛ se ka falen dɔ don an ka diɲɛnatigɛ tagabolo la an bɛ se ka taa ɲɛ sabula hali mɔgɔ kelen mana kɛ fɛn ni bɛɛ ma mɔgɔ tɔw bɛ gɛlɛya la nafa t'i ka fɛn sɔrɔ la parce que e yɛrɛ tɛna lafiya o de kama bi an sigilen don wa nin ye a size fɔlɔ de ye size in fanga ka bon kojugu a bɛɛ tɛ se ka fɔ parti kelen na an bɔra ka na parti fɔlɔ de kɛ nin ye nin size kelen an bɛ tila ka na tuguni ka na kuma a kan siɲɛ wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna tunkaranke tv an b'aw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ wa an bɛ dɛmɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka se k'an ka videow partager sabula an bɛ kuma an bɛ ka kuma an yɛrɛ tɛ an tɛ ka kuma an yɛrɛ kama an bɛ ka kuma faso de kama faso ka tagaɲɛ ni faso ka hɛrɛ kama o kosɔn ni faso ka tagaɲɛ ka di e fana i b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ hali n'i tɛ ne fɛ mɛ tiɲɛ de bɛ ka bɔ da a partager i k'a ci mɔgɔ wɛrɛw ma i balimaw terisiraw sinjiw u ka se k'a lakodɔn k'a fɔ ko tunkaranke tv bɛ yen k'a dɔn ko sɛni dɔ bɛ yen sɛni min bɛ se ka u bɔ dibi la pour que an bɛ se ka taa ɲɛ halisa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka tulomajɔ la nin de kun ye an ka jɛmukan bi k'a lase aw ma n b'a fɔ ko aw salamu aleykum